in Northern Ireland slightly later than billed due to the extended tennis earlier tonight, Neil Martin now continues his journey. Is anseo i Londain, ag dealbh an Rí Séarlas, a thosaíonn an dara cuid de mo thuras. Preispitéarach a bhí in Isabella Houston, mo shin-seanmháthair. As Albain a muintir a tháinig anall go Cúige Uladh am éigineacht. sa seachtú haois déag. I lár an chéid sin, bhí rath Phlandáil Uladh ag brath go mór ar chinniúint an fhir seo, Rí Shasana, Séarlas a hAon. Sna 1640idí, fágadh Plandáil Uladh ina cíor thuathail mar gheall ar na cogaí a bhí ag réabadh in Éirinn, Sasana agus in Albain. linn Chogadh na dTrí Ríocht bhí éirí amach fuilteach ag Caitlicigh na hÉireann, rinne Cromail concas ar Chúige Uladh agus ar Éirinn ar fad, agus cuireadh Rí Séarlas a hAon chun báis go poiblí. B'é ba chúis le seo go raibh an Rí agus an Stát ag dul i ndeabhaidh lainne leis an Eaglais.

Ba é seo an darna huair taobh istigh de dhá bhliain a sheas na hairm seo in aghaidh a chéile ar láthair chatha. Chuirfeadh toradh an chatha sin cor i gcinniúint na hÉireann agus na Breataine go ceann i bhfad ina dhiaidh. Sheasaigh na hAlbanaigh go diongbháilte i n-éadan easpaig an rí agus a leabhar urnaí. Bhí Séarlas a hAon anseo lena arm Sasanach, le lucht Cúnantóirí na hAlban a chloí, theip air. Rinne na hAlbanaigh léirscrios ar na Sasanaigh agus mhairseáil siad go Newcastle gur stop siad an soláthar guail go Londain. Bhí ar Shéarlas dul i mbun idirbheartaíochta leis na Cúnantóirí. B'éigean don Rí an Pharlaimint a athghairm le hairgead síochána a lorg do na hAlbanaigh. Chuir na Feisirí in éadan an rí as an díspeagadh a thug sé daofa le linn a réime. Ba ghairid go raibh cogaíocht oscailte ann anseo i Halla Naomh Stiofáin ar urlár Theach na dTeachtaí, de réir mar a sheas Feisire i ndiaidh Feisire gur chuir na cúiseanna gearáin a bhí acu in iúl. Ba é John Pym, Ró-Onórach, a bhí i dtús cadhnaíochta. Piúratánach a bhí go hiomlán frith-Chaitliceach. D'ionsaigh Pym an Rí mar gheall ar Pharlaimint a scor le haon bhliain déag anuas. Bhí sé anuas ar Thomas Wentworth fosta, comhairleoir Shéarlais sa chogadh a cailleadh leis na hAlbanaigh, an té a bhí ina Fhear Ionaid aige in Éirinn. Bhí John Clotworthy, Preispitéarach Sasanach ar thús cadhnaíochta san ionsaí sin fosta. Tá John Clotworthy iontach, iontach tábhachtach. Eisean ceann de na daoine is mó atá díograsach ag tabhairt fianaise in éadan Wentworth. Tá sé pósta ar dheirfiúr Sir John Pym, tá sé i dteangmháil le dreamannaí áirithe i bParlaimint Shasana agus i bParlaimint na hAlban, so is cineál de pholaiteoir de chuid na dTrí Ríochta atá ann. Ba é Wentworth a ruaig Clotworthy as a thailte plandála i gCúige Uladh tráth, nach mór a d'athraigh an saol. Táinsíodh Wentworth agus cuireadh go Túr Londan é. De réir a chéile, láidrigh lucht na Parlaiminte a gcás in éadan Wentworth iad á mhaíomh go raibh sé ciontach as a arm in Éirinn a úsáid chun an pharlaimint a threascairt. Faoi dheireadh, bhí formhór na bhfeisirí ar son Wentworth a chur chun báis. Fuair Séarlas a chuid airgid chun na hAlbanaigh a dhíol ach ar an drochuair dó, b'éigean dó féin teastas báis a charad a shíniú. Ó shin i leith, chuaigh an caidreamh idir Rí Séarlas a hAon agus a pharlaimint in olcas ionas gur chogadh an deireadh a bhí air. Meastar go raibh 200,000 duine i láthair nuair a cuireadh Wentworth chun báis. agus is maith a thuig tiarnaí Caitliceacha Chúige Uladh cad é a bhí taobh thiar de. Agus bua na nAlbanach anseo ag Cath Newburn mar spreagadh acu, shocraigh siad ar éirí amach in éadan an rialtais i mBaile Átha Cliath. Ba iad ceannairí an éirí amach Ruairí Ó Mórdha agus Féilim Ó Néill, dlíodóir críochnaithe agus úinéir eastát mór in Ultaibh. San am a chuaigh thart is ar thaobh na nGall a throid a mhuintir in Éirinn. na réabhlóidí ag déanamh trácht air seo, 'the the Scots have taught us the our A B C'. You know bhí siad ag coimhead ar an dóigh a ndeachaigh na hAlbanaigh em a chuir siad cogaíocht nó a a a chuir siad troid ar an choróin. An rud ba mheasa ná an choimhlint idir an pharlaimint agus an rí i Sasana agus chuir an choimhlint sin an-imní ar an bpobal Caitliceach in Éirinn. Tá sé soiléir dúinn go raibh comhcheilg ar siúl, iarracht a dhéanamh greim a fháil ar chaisleán Bhlá Chliath díreach ag an nóiméad céanna is go raibh éirí amach i gCúige Uladh, agus an rud go bunúsach a bhí in aigne ag na tiarnaí a ghlac páirt ansin ná, greim d'fháil ar na dúntaí cosanta a bhí faoi cheannas an stáit, agus é sin a bheith déanta acu, is dóigh liom go raibh sé in aigne acu iarracht a dhéanamh brú a chur ar an rí chun coinníollacha speisialta a thabhairt dóibh, go mór mór i gceisteanna de bharr a gcuid eastát agus ceisteanna faoi reiligiún. Chlis orthu Caisleán Bhaile Átha Cliath a ghabháil ach in Ultaibh bhí scéal eile ann. Taobh amuigh de na bailte múrtha, fuair lucht leanúna Uí Néill an lámh in uachtar ar a ndeachaigh rompu. Ba i gCill Raithin agus anseo i nDoire ba láidire an chosaint. Sa reibiliún, míle sé chéad agus daichead a haon, tháinig dhá rud a bhí ceangailte le chéile. Uimhir a haon, bhí coup d'état ann agus bhí sé curtha ar bun ag Sir Féilim Ó Néill agus a chairde in Ulaidh ach, i bhfad níos tábhachtaí ná sin, bhris cogadh amach cogadh áitiúil agus seicteach amach ina dhiaidh ar fud na tíre. Bhí eagla orthu, bhí an ráfla sin uilig ag dul thart go raibh Parlaimint Shasana leis na Caitlicigh a chur chun báis. B'shin mar a bheadh peitreal ar an tinidh. Some of the records indicate that at first it was the English settlers who got the initial brunt of the massacre.

and all without means of subsistence. Anseo i Leabharlann Choláiste na Tríonóide tá fianaise na ndaoine a chonaic uafáis 1641. 19,000 de leathanaigh ar fad atá anseo agus teacht orthu anois ar an idirlíon. Is cáipéisí an-luachmhar iad seo ach tá amhras ann gur fianaise finnéithe cearta atá iontu. an tuairisc atá ar na huafáis seo, bhí daoine ag lorg airgid mar gheall ar seo, agus tá bolscaireacht ann, agus do cuireadar go mór leis. Ní hé sin le rá nár deineadh rudaí uafásacha, mar deineadh. And this was perfectly normal in the way things were reported all over Europe, atrocities and wars, each side tries to demonize the other to stir up

everywhere. Agus an chuid is mó de Chúige Uladh faoina smacht aige, bhog Féilim Ó Néill ó dheas. Spréigh an t-éirí amach go Ros Comáin, Sligeach, Maigh Eo, Tiobraid Árann agus Cill Chainnigh. Chuaigh na Sean-Ghaill isteach le Ó Néill agus níorbh fhada go raibh an tír ar fad, beagnach, ina seilbh acu. Cuireadh James Butler, Iarla Ormond, i gceannas ar fhórsaí an rí in Éirinn agus d'iarr an rí a thuilleadh airgid le hairm a thógáil as Sasana le cur go hÉirinn. Pingin ní thabharfadh an pharlaimint. Bhí eagla ar John Pym agus a leithéid go gcuirfí an t-arm in éadan na parlaiminte féin. Chruthaigh an cogadh in Éirinn, mar sin, coimhlint i Sasana idir an pharlaimint agus an rí. An cheist ba mhó a mhair anois ná cé a bhí i gceannas ar an arm. Lena chinntiú nach bhféadfadh le Séarlas, d'iarr Parlaimint Shasana ar na hAlbanaigh gur iarr orthu arm a chur go Cúige Uladh. Nuair a cuireadh arm Albanach go Cúige Uladh, díolta ag Parlaimint Shasana, leathnaigh sé seo an cogadh amach mar a bheadh cogadh cathrach idir na trí ríochta, mar bhí arm díolta ag na Sasanaigh curtha ar aghaidh go hÉirinn ag na hAlbanaigh, so cogadh cathrach mar is ceart a bhí ann. Is anseo i gCarraig Fhearghasa a tháinig arm na nAlbanach i dtír in Aibreán na bliana 1642 faoi cheannas an Ghinearáil Robert Munro. Ba chúnantóir é Robert Munro a bhí dubh in éadan na bpolasaithe mírathúla creidimh a bhí ag Séarlas 1 in Albain. Ba le Cúige Uladh amháin a bhain feachtas míleata s'aige agus is iomaí buille crua a bhuail sé ar na Gaeil ansin. Do Phreispitéirigh Uladh bhí an saol ag athrú. Chuir Munro oirthear an chúige faoina smacht agus chloígh sé Ó Néill níos moille.

in Ulster has moved well beyond the Army. We are the Army. B'iad na séiplínigh airm seo a chuir síos préamhacha na hEaglaise Preispitéirí in Éirinn agus níorbh fhada go raibh paróistí nua á mbunú ó Charnlach go Port a' Pheire. I gceantar a' Lagáin in iarthuaisceart an chúige bhí an chontúirt i gcónaí ann go ndéanfadh arm Uí Néill ionsaí eile. Ba iad Sir Robert Stewart agus a dheartháir, Sir William a sheasaigh an fód ina choinne. Is anseo a bhí tailte fada fairsinge ag Sir William, a thóg an baile plandála, Ráth Mealtain. William Stewart a thóg an droichead cloiche sin go luath sa seachtú haois déag. Ba léir go raibh rún ag an fhear seo fanacht. Bhí go leor le cailleadh aige agus sa bhliain 1641 bhí rún aige é a chosaint go bás. Sheas arm a' Lagáin in éadan arm Sir Féilim fá dheireadh, i nGleann Mhic Coinn i dTír Chonaill, Déardaoin an séú lá déag de mhí Mheitheamh, 1642. Bhí naoi míle fear bailithe le chéile sa ghleann seo ach ba é lucht an Lagáin faoi Stuart, agus níos lú acu ann, a chloígh na Gaeil. Bhí na deartháireacha Stuart oilte ar cheird na cogaíochta, rud nach raibh Sir Féilim, agus d'éalaigh sé lena chuid fear go hArd Mhacha. Bhí droch-chuma ar a scéal, ach bhí cúrsaí le hathrú. Mí i ndiaidh chath Ghleann Mhic Coinn, tháinig duine eile de mhuintir Uí Néill, Eoghan Rua, i dtír anseo ag Caisleán na dTuath i nDún na nGall. Fear míleata oilte a bhí ann a raibh na blianta de thaithí aige agus ba é a bheadh mar cheannfort ar fhórsaí Caitliceacha na hÉireann i gCúige Uladh níos faide anonn. Agus Eoghan Rua in Éirinn, bhí, thall i Sasana, fórsaí eile ag déanamh réidh don chogadh a thiocfadh go cinnte idir Rí Séarlas agus Parlaimint na bPiúratánach. Mar gheall ar iarrachtaí na parlaiminte seo srian a choinneáil ar chumhacht Rí Séarlas a hAon, b'éigean dó teitheadh ó Londain, agus tháinig tús le Cogadh Cathartha Shasana. Níorbh fhada go mbeadh Albanaigh páirteach sa scéal. agus ar an tríú lá is fiche de Dheireadh Fómhair 1642 tharla an chéad chath sa chogadh chathartha. An lá dár gcionn, reáchtáil an chléir Chaitliceach cruinniú idir Sean-Ghaill agus Gaeil i gCaisleán Chill Chainnigh, as a dtáinig Caitlicigh Chomhdhála na hÉireann. Bhí an Eaglais Chaitliceach ag feidhmiú mar dhroichead idir na Sean-Ghaill agus na Sean-Ghaeil. Freisin, bhí fhios acu go raibh gá eagrú a chur le chéile chun an lucht Caitliceach ar fad a chosaint in aghaidh na Parlaiminte, mar bhí siad cinnte go mbeadh airm ag teacht ó Sasana ó nó ó Albain chun smacht a chur ar an reibiliún, ní amháin na daoine a bhí ciontach. sa reibiliún ach an lucht Caitliceach ar fad. Do bhí formhór de sna Sean-Gall a glac pháirt leo, do bhí siad daingean ina cuid estáid agus ní raibh ní raibh an scéal mar a gcéanna faoi tiarnaí Ultach nó tiarnaí Gaelach thart timpeall na tíre, do bhí bochtanas go forleathan acu siúd agus chomh maith leis sin do bhí morgáiste ar a estáit ar go leor díobh. Ní raibh siad daingean nó saibhir. Ba anseo i gCarraig Fhearghais a lonnaigh Robert Munro agus 11,000 saighdiúir Albanach faoina cheannas. Parlaimint Londain a dhíol a dtuarastail sin cé gur rialtas Albanach a bhí ina mbun.

but the general truth I would say is that the English were more interested in the military co-operation and pact and the Scottish side were more interested in the religious aspects of that covenant. Tháinig na hAlbanaigh agus na Sasanaigh beirt ar chomhaontú faoin chúnant anseo i bpasáiste Preston in Ardeaglais Naomh Giles i nDún Éideann. Chuir sé geall orthu siúd a shínigh é deireadh a chur le pápacht, adhradh an phápa agus riail eaglasta na n-easpag. Is anseo a bhí John Clotworthy as Co. Aontroma ina shuí nuair a léadh os ard den chéad uair an Conradh agus Cúnant Sollúnta, agus leis sin chuaigh na hAlbanaigh in adharca lena rí féin. Duais arbh fhiú troid a dhéanamh agus bás a fháil ar a son a bhí sa Chonradh agus Cúnant Sollúnta. Ní cogadh cathartha amháin a bhí sa chogadh seo, dar leis na hAlbanaigh, ach cogadh creidimh.

Catholic Ireland. In Aibreán na bliana 1644 shínigh beagnach dhá mhíle saighdiúir agus lonnaitheoir an conradh i gCarraig Fhearghusa. Sna trí mhí ina dhiaidh sin, maítear gur shínigh sé mhíle déag Albanach é ar fud Chúige Uladh. Is go diongbháilte in éadan an rí agus an Iarla Ormonde agus ar son an chonartha a bhí arm Albanach Robert Munro anois. Mhol an tIarla Ormonde réiteach síochána le Caitlicigh na Comhdhála i mí an Mhárta 1646, ach cé gur ghlac na Sean-Ghaill leis, dhiúltaigh Gaeil Uladh scun scan é, as siocair gur beag an seans go bhfaigheadh siad greim ar a gcuid tailte arís. Agus tháinig Nuinteas an Phápa, an tArdeaspag Giovanni Rinuccini, amach ar a son. Rinuccini féin, cheap sé go raibh botún déanta ag an gCónaidhm roimhe sin mar bhí siad róthógtha leis an síocháin in ionad an feachtas míleata a chur ar bun i gceart in Éirinn agus cheap sé go mbeadh an Chónaidhm in áit i bhfad níos fearr má bhí an oileán go léir faoina smacht. Sé Rinuccini a d'íoc as arm Eoghain Uí Néill, a ghluais ó thuaidh ar an lá deireanach de mhí Bealtaine 1646 le haghaidh a thabhairt ar arm Albanach Monroe. Ar an cheathrú lá de mhí Mheithimh bhí campa ag Fan i Monroe anseo ag Poyntzpass agus tháinig scéala chucu go raibh arm Éireannach fá cheannasaíocht Uí Néill ar an bhealach.

almost all our muskets and our provisions. This was a gift from heaven for the Irish. Níor chaill Eoghan Rua Ó Néill ach 300 fear sa chath seo, an ceann is mó le linn Chogadh na Comhdhála. Agus Cúige Uladh ag a chosa, b'éigean dó gluaiseacht ó dheas a thabhairt tarrthála. ar an ardeaspag Rinuccini. Roimh theacht i dtír Rinuccini, a tháinig don tír i 1645, ní raibh saibhreas nó lón cogaidh nó gunnaí a dhóthain ag Eoghan Rua Ó Néill ionsaí a dhéanamh ar a chuid naimhde. go dtí go raibh ioncam sa bhreis faighte aige ó Rinuccini. Ón dtaobh sin de, d'éirigh leis an bua a bhaint amach i mBenburb i 1646, toisc go raibh an arm níos fearr ná mar a bhí sé riamh roimhe síos go dtí an pointe sin. Thuig Eoghan Rua go raibh a chumhacht

agus a gcéad bheart eile á leagan amach ag Ó Néill agus a fhear taca, Rinuccini, i dtaca le Séarlas a hAon de, thall sa Bhreatain bhí an scéal ag imeacht chun donais. Briseadh ar arm an rí ag Naseby bliain roimhe sin, agus nuair a ghéill sé féin d'arm na nAlbanach i Meitheamh na bliana 1641, bhí deireadh lena chuid cogaíochta. Bhí an rí anois fá leathghéibheann anseo i Newcastle leis na hAlbanaigh. D'iarr Parlaimint Shasana ar na hAlbanaigh an t-arm s'acu a lánscor, ach dhiúltaigh siad, as siocair gur achtaigh Parlaimint Londan dlí go gairid roimhe sin a bhris na téarmaí a bhí leis an chonradh agus cúnant sollúnta. Bhí na neamhspleáchaithe

i rith na dTrí Ríochta. Chomh luath is a bhí an rí buailte acu, ní raibh an cogadh thart, dar ndóigh, ach bhí an lámh in uachtar acu aye so ní raibh na Preispitéirigh, ní raibh cuidiú s'acu chomh práinneach is a bhí sé. Lean na hAlbanaigh leo ag iarraidh ar an rí a gconradh agus cúnant sollúnta a shíniú. Dá síneochadh sé, bheadh siad sásta ionradh a dhéanamh ar Shasain agus é a chur ar ais i gcumhacht. Ach go ceann cúpla bliain ina dhiaidh sin, ní raibh Séarlas ach ag cur idir iad agus na Sasanaigh agus é ag iarraidh an chumhacht a fháil ar ais é féin. The Stuart kings did have problems trying to.

Cuireadh Séarlas a hAon chun trialach ar an 20ú lá de mhí Eanáir 1649, fuarthas ciontach é as cogadh a chur ar a ghéillsinigh féin. Ar an 30ú lá de mhí Eanáir, tugadh anseo é taobh amuigh den Fhleáteach i Whitehall i Londain. Seo an áit a cuireadh chun báis é. Go gairid i ndiaidh dhícheannadh an rí, chuir an pharlaimint deireadh le Teach na dTiarnaí agus leis an mhonarcacht, agus d'fhógair Sasana ina 'Commonwealth and Free State'. Ré nua do Shasana a bhí ann. Ba gheall le poblacht anois í. Scottish settlers in the North of Ireland, particularly Presbyterians, were opposed to the execution of Charles the First, largely because.

Dála a athair, bhí leisc ar Phrionsa na Breataine Bige a ainm a chur leis na Cúnaint. B'fhada an lá a chaith sé sula ndearnadh rí ar Albain de. Nuair a cuireadh Comhlathas ar bun i Sasana, thapaigh Marcas Ormonde deis arm Éireannach a thógáil chun ionradh a dhéanamh ar Shasana ar son a phrionsa. Ar a thaobh, bheadh na Sean-Ghaill, a chuid trúpaí ríoga féin agus Protastúnaigh na Mumhan. Agus le bású an rí, is maith mar a bhí fhios aige go mbeadh Preispitéirigh Uladh sásta tacaíocht a thabhairt dó chomh maith. Ní raibh aon duine le seasamh in aghaidh Ormonde ach saighdiúirí Eoghain Rua Uí Néill agus lucht an Chomhlathais nua, gan acu sin ach trí dhaingean in Éirinn, Baile Átha Cliath don Chornal Michael Jones, Dún Dealgan don Chornal George Monck agus an áit seo, cathair mhúrtha Dhoire, agus í fá riail Sir Charles Coote. I mí an Mhárta 1649 chuir arm ríoga an Lagáin léigear ar Dhoire. Nuair a d'fhuascail Eoghan Rua Ó Néill an chathair i mí Lúnasa bhí sé ag taispeáint don saol, go raibh sé lán sásta troid ar son duine ar bith i gcoinne an Mharcais Ormonde. Nuair a sáraíodh ar Ormonde ag Ráth Maonais agus é ag iarraidh Baile Átha Cliath a thachtadh, Tháinig deireadh tubaisteach le cúis an rí in Éirinn agus leis sin tháinig ainm Chromail i mbéal gach duine. Tháinig Cromail i dtír i mBaile Átha Cliath i lár mhí Lúnasa gan duine ar bith a cur ina choinne. dhó an chathair agus d'imigh ó thuaidh a ghabháil Dhroichead Átha, baile a raibh suíomh straitéiseach aige idir Baile Átha Cliath agus Cúige Uladh. Nuair a dhiúltaigh a ghobharnóir, Sir Arthur Aston, cuireadh Chromail le géilleadh threascair fiann an Chomhlathais an balla gur thuairteáil Aston chun báis lena chos adhmaid féin. Breis is dhá mhíle go leith duine a chuir Cromail chun báis i nDroichead Átha. Nuair a bhí sé sin déanta aige, thiontaigh sé soir ó dheas i dtreo Loch Garman, áit ar mharaigh sé thart ar dhá mhíle eile i mí Dheireadh an Fhómhair. Tá neamh-cháil ar Cromwell toisc gur cuireadh ina choinne nár thaobhaigh sé le rialtais cogaidh na seachtú aoise déag, agus go mór mór i nDroichead Átha agus i Loch Garman, nár chloígh sé leis na téarmaí a bhí leagtha síos aige. Ceapaim féin nach bhfuil sé sin fíor. Cinnte do cuireadh daoine chun báis, ach chomh fada is a bhí sé in Éirinn, do chloígh sé go daingean leis na téarmaí síochánta a bhí leagtha síos aige féin. Ins an méid sin de, cinnte, do bhí sé socraithe ag Cromwell briseadh ar fórsaí na gCaitlicigh in Éirinn, ach ar an dtaobh eile de, ó thaobh rialacha cogaidh fé is mar a thuigeadar é ceapaim féin gur chloígh sé leo. Maidir leis an bhua a bhí aige i Loch Garman agus i nDroichead Átha, dúirt Cromail i dtuairisc pharlaiminte gur 'breith bhreise é orthu siúd a bhí taobh thiar d'éirí amach na gCaitliceach sa bhliain 1641. Is i gCúige Uladh a bhí croílár an éirí amach sin. Chuir Cromail 5,000 fear ó thuaidh agus ghabh Doire, Cúil Raithin, Béal Feirste agus Carraig Fhearghusa. I mí na Nollag, mharaigh siad 1,000 saighdiúir ríoga Preispitéireach ag Lios na gCearrbhach agus leis sin bhí deireadh le cúis an rí in Ultaibh. Nuair a theip ar an fheachtas ríoga in Éirinn Ní raibh ach bealach amháin a bhfaigheadh Prionsa na Breataine Bige coróin a athar ar ais, Albain. Ní raibh de rogha anois aige ach glacadh leis na téarmaí a leag Cúnantóirí na hAlban amach. Your Majesty, we have here in front of us. Dá síneodh sé an conradh agus cúnant sollúnta a dhéanfadh an Eaglais oifigiúil den Eaglais Phreispitéireach sna trí ríocht, rachadh siad chun catha ar a shon in éadan Airm Chomhlathas Shasana, Bheadh na Preispitéirigh a theith as Cúige Uladh sásta seasamh leo chomh maith. Agus cogadh in aghaidh na hAlban ar tí tarlú, athghaireadh Cromail ó Éirinn. Go gairid i ndiaidh dó Sasana a bhaint amach, thaistil sé ó thuaidh, sheas sé an fód anseo, agus arm na hAlban ar an chnoc thall ansin, agus cé nach rabhas ag dúil leis,

a godly Protestant people who had gone astray, so the right Protestant way was his way. Agus an rí úr, Séarlas a Dó, abhaile leis chun na Fraince, chinn Cromail ar dhíoltas a bhaint as na Gaeil, agus is iad a chaill a gcuid tailte chun íoc as an chogadh in Éirinn, agus ba bhuille an bháis a bhí ann, dá raibh fágtha d'uaisle na nGael ó thuaidh. Crochadh, tarraingíodh agus rinneadh ceathrúna de Sir Féilim Ó Néill anseo i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1653. Dhírigh an Comhlathas ar an Eaglais Chaitliceach fosta, tugadh 20 lá do shagairt Chaitliceacha an tír a fhágáil. Gabhadh agus cuireadh chun báis mórán dár fhan sa tír. I mí na Nollag rinneadh an Tiarna Cosantóra ar Shasana d'Oliver Cromwell dá shaol. Ba é a phríomhchuspóir eaglais leathan Phrotastúnach a bhunú ach ní bheadh áit ann do Chaitlicigh, Preispitéirigh ná Anglacánaigh. Nuair a d'éag sé sa bhliain 1658 tháinig a mhac Richard, fear gan aon taithí mhíleata nó pholaitiúil, i gcomharbacht air. agus leis sin tháinig deireadh le poblachtánachas à la Cromaill i Sasana. Nuair a fuair Cromaill bás i míle sé céad caoga is a hocht, bhí cineál de vacuum ag tarlú i bpolaitíocht Shasana. Bhí Risteard Cromaill faoi bhrú, bhí sé ag cailleadh smacht ar an arm, bhí na fir láidre, cé acu General John Lambert, Monck, agus bhí an rí i dteangmháil leofa ag iarraidh dukedom a thabhairt do Mhonck, agus chomh luath is a d'éirigh le Séarlas Monck a thabhairt isteach, thrasnaigh Monck teorainn na hAlban, chuir sé brú ar an arm, Lambert is na daoine eile glaoch ar an pharlaimint. Chomh luath is a tharla sin, thug siad cuireadh do Shéarlas a theacht ar ais. Seo iontráil sa Town Book of Belfast sa bhliain 1660.

Is ag Dobhar a tháinig Séarlas a Dó i dtír i mí Bhealtaine na bliana sé déag is a seasca agus é ar a bhealach as an Ísiltír. Ba é George Monck an chéad duine a chuir fíorchaoin fáilte roimhe agus an fear a chuir rí ina shuí aríst i ríchathaoir Shasana. Sin an tábhacht a bhaineann leis an dán sa Town Book of Belfast sa bhliain 1660. Léirigh sé meon lúcháireach na hÉireann agus na bPreispitéireach ó thuaidh ag an am. Is iontach go dtearn Preispitéirigh Uladh a raibh saineolas an Bhíobla acu, is iontach go dtearn siad dearmad ar rabhadh i Salm céad daichead is a sé, véarsa a trí, Put not your trust in princes. Bhí a lúcháir.